communicate um, ndị be anyị ekenekwa m unu bụkwa um, sọ ịma nzu edo dịkwa ya o unu echefukwana edo okay nsogbu adịọ nsogbu adịọ uh, ndị be anyị ekenekwa m unu um, a sị nke onye chiri nya zeeru uh, ụbọchị tata ya makwaranụ anyị mma na anyị alahụkwananụ tete na ọ dịghọkwanụ mfe mmadụ idina ala lahụgide ụla alahụcha nite na ahụ isi ike anyị wee na-ekene Osebụrụwa maka nke ahụ Eke kere ihe niile anyị ekene ya maka ndụ nke o nyere anyị Eh? Eh, na taa dịnụ bụkwanụ afọ ah tata bụ afọ ee eh, ụka nke mbụ n'ọnwa julaị dịka ndị wetara anyị ụka si wee ndị wetara anyị izu n'ọnụ ụka si wee wetara anyị ah, ọ wụ na anyị na-eme ya na anyị na-eme ya na ọ wụ ihe anyị kwenyere n'onwe anyị na ọ ihe anyị chọrọ maka na ụbọchị gara aga ka ọchịagha na-agwa ya na-asị anyị na ụka wetakwaranụ anyị ihe ọma wetara anyị ihe ọjọọ ah, na ihe mekwanụ ndị nna nna anyị ha ji wee nabata ya wụ na fa nabatara ya wee were nke ọma dị n'ime ya ife dịkwara anyị wụ anyị nwa iwerukwa nke ọma dị n'ime ya merụkwa ya wee na-aga maka na ọ nya nwa gosiri na anyị na-eto eto e wee na-agbapịa ọsọ n'ụbọchị nke taata ejiri m akwa wee na-ekpe ekpere akpọkuo m Osebụrụwa akpọkuo m chi kachasị chi niile hmm? chi kere ihe niile ma o nweghị ihe kere ya akpọkuo m ya wee na-asị na taa dị na akwa na akwa ka anyị ji wee na-ajụcha onwe anyị ọla akwụ nwoke ọla akwụ nwaanyị ọla akwụ mmụọ ọla akwụ mmadụ ee nke anyị ma ụma mee na nke anyị amaghị ụma mee hmm? ihe mmetọ ebe ọwụna anyị metọrọ emetọ anyị ji emetọ emetọ a bịa na-asị na akwa na akwa akwa ọkụkọ ka anyị ji wee na-ajụchasị onwe anyị n'ụbọchị nke taata ee ọ bụgodi ndị jere ije ọjọọ ọ bụgodi ndị kwuru okwu ọjọọ n'isi mmadụ wee na-asị na taa dịnụ ee ma ọ wụgodi ndị kwuru okwu ọjọọ n'isi anyị nwa kwusi na taa dịnụ na anyị na-ajụchapụ ọla ọla akwụ nke anyị butere ebute nke anyị bu abịa ụwa nke anyị ji aka anyị metere onwe anyị wee na-asị na anyị na-ajụchasị ya n'ụbọchị nke taata anyị ji akwa wee na-ajụchapụ ya na-ajụchapụ ya n'isi nwoke nọ ebe a na-ajụchapụ ya n'isi nwaanyị nọ ebe a a sị na ọ ga- na ọ ga-aga- na ọ ga-adịrị anyị na mma ee na ọ kwanụ ka ka ọ dị mma ka a na-eme ihe a na-eme bụ ka ọ dị mma ka a na-eme a wee na-asị nwoke ọwụna nọ ebe a nwaanyị ọwụna nọkwa n'ebe a dịka anyị na-ajụchasị anyị ji akwa na-ajụchasị onwe anyị a na-asịkwa na onye ọwụna zeelu ihe ọjọọ wepụ aka n'ihe ọjọọ hmm? akwanụ ka anyị na-ekpe ekpere ka anyị na-ayọ ayọ ka anyị na-adụkwa ndụmọdụ nke ọnwụna na-awụ nke ndị igbo biiri aka na ya nke ọnwụna wụ ihe na-ebute agam n'ihu na ala igbo wezuga onwe gị na ya eh? a sị na akwa osebụrụ ka anyị na-akpọ n'ụbọchị nke taata ka ọ bịa mbịa jụchasị anyị bịa sachaanụ anyị ka anyị na-enwu dị ka akụ mmiri igwe eh? na njọ anyị bụkwanụ njọ ọkwanụ njọ anyị pụtara anyị pụtara ụwa fụ njọ eh? aka nri aka igbo wụ njọ ee onye na-emetegodoro emete maka asị na ọgọdọ onye na-ekoteha ọgọdọ ekotere ya wee na-asị ma ọwụ ọgọdọ nke anyị ma ma nke anyị amaha ihe ọbụla bụrụ ihe nke na-ebughachi anyị azụ wụrụ ihe ihe mmetọ aka nke anyị metere nke nna nna anyị ha metere nke ezinụlọ anyị metere nke agbụrụ anyị metere wụ nke a na-adọghachi anyị azụ anyị wee sị na taa dịnụ ọ ma ndịzi ire ee n'ime ọnwa ọfụlụ a anyị batara asị na akwanụ ihe ọma ka anyị ga-ezute hmm? asị na eh, ihe mmetọ aka nke anyị metọrọ n'ọnwa nke gara aga na ọ ga-eso anyị wee ba n'ọnwa na ọ ya anọchikwanụ na ọ ya anọchikwanụ ngọzi nke ọnwa a ga-ebu wee bịa ee eh? wee na-asị ma nwoke ma nwaanyị na ebe a ka onye ọbụla kwụwakwanụ aka ọtọ ee eh? sewa aka ụba ka anyị wee nwee ike natakwanụ ụba ee kwụwa aka gị ọtọ nke ọwụna ị na-eme ị na-emesi ike mana ọ bụrụkwanụ nke ajọ ihe wepụkwara aka na ajọ ihe maka na ajọ ihe adịghị mma ee anyị wee na-ayọ Osebụrụwa wee na-asị na ime ọnwa a ya jụchaanụ anyị jụchapụ anyị ọla akwụ ee ka anyị nwee ike ịdị ọcha wee nalụ ngọzi nke ugo nke ọ ga-atụ anyị n'ime ọnwa na akwanụ aka ngọzi ka anyị na-eche anyị atakwana n'afọ ka ọ dị na mma asị ma nke anyị metere ma nke onye ọzọ metara ma nke ndị agbụrụ anyị metara asị na ọ ma ndịzi ire n'ụbọchị nke taata dịka anyị jụchachagoro onwe anyị asị na ajụchapụ onwe anyị ọnwụ ihe ọnwụna ihe ọnwụ ihe ọnwụ ga-ebute ọnwụ ike anyị na-ajụchapụ ya n'ụbọchị nke taata ihe mberede nke okporo ụzọ anyị ji akwa ajụchapụ ya n'ụbọchị nke taata ee ihe akpọwa eleghị ele anyị ji akwa ajụchapụ ya ihe ọjọọ ọnwụna wụrụ ihe ọjọọ nke ndị ọjọọ chere anyị asị na anyị na-ajụchapụ ya n'ụbọchị nke taata wee sị na ọnwa a ga-amara anyị mma ka m kpere ka o lee n'aha Chukwu na aja ana isee isee isee Okenwa
Okenwa daalụ
daalụ nwanne ee biko Okenwa gbapee igwe okwu igwe okwu ka dịkwa on ọ ya aga ọrụ na o nwee ka onye cut off ka e indicate ya ee ndị be anyị unu afụgo na ha ka a na-eme anaghị egbu egbu ee na na na aka igwe ya bụ mma na-abịa na anaghị agba ya agba ee Okenwa ekwuwe etu o si kwuwe ọ ihe anyị kwudoro anyị kwudoro ya si ya kwuwe eso ihe ọbụla o kwutere ihe ọbụla o kpetere n'ụbọchị tata wee etu ahụ ka o ya esi dị daalụnụ ee Ọgọchukwu
Sa? Ewepụgo m ya.
ehe kedu nke ọ fọrọ afọrọ nzu edo fọnụ nzu na edo amachazịa nzu oke amachazịa nzu edo obi edezienụ anyị wee natanụ chukwu